ee igbo bụ igbo mma mma nụ ee e, ụfọdụ n'ime anyị amarọ na ịtụ nkwụ na mmụọ na agbamnkwụ bụ ofu ife gezie ntị ka m kọwala unu ịtụ nkwụ na mmụọ na agbamnkwụ bụ ofu ife o nwe obere ife bụ ife dị iche n'etiti fa na abụọ ife dị iche n'etiti fa na abụọ bụ na nwaanyị dị ime ewee bịa ime ifie ka a na-atụrụ nkwụ na mmụọ mana nwaanyị na-adịrọ ime ewee bịa ime ifie a na-agba nkwụ ya agba ịbịa n'obodo ebute mmanya eji agba nkwụ nwaanyị dịka nwaanyị na-adịrọ ime ebute mmanya eji agba nkwụ nwaanyị ebunyecha ma ndị nna ochie nke nwaanyị na ụfọdụ ndị ọzọ a ga-ebunyecha mmanya nwa obere obere a ga-ebunyefa a na-eke nke fọnụ ụzọ ịtọ ka anyị wee nya na nke fọzịnụ fọ ọgụ na ofu akpati nkwụ nya wụ 21 cartons wụ ihe fọrọ afọ a na-eke ya ịtọ ezinụnọ nwe nke nwaanyị na-ebulu ofu ụmụnna bụ ndị na-anọchite afa obodo na-ebulu ofu ebuziala ofu bunye ndị ọgọ nke a bụ maka agbamnkwụ mana eluzie na nwaanyị dị ime kama ọ ga-abụ na enwerọ ife eme ọ mgbe a ka ịtụ nkwụ na mmụọ na-abata ife nụnwa m gwa gị a na-eke ịtọ mmanya m gwa gị a na-eke ịtọ ife ndị a ga-ebutezi wụ ofu nya wụ amaala nga atụ ọgụ na ofu akpati nkwụ ife fa ya-ebutezi wụ akpati nkwụ asaa fa butie ndị nwezi ya wụ sọsọ ụmụnna na-anọchite afa obodo nna nwe nwa na ezinụnọ enwezi ife fa keta ee ndị ọgọ enwerọ ife a ya-enye fa ọ sọsọ ndị obodo fa ga-eweta siga ụtaba na ife ndị ọzọ a ga-eji wee mie dịka omenana si wee dị mana ọ bịazi taa ụfọdụ wee na-achọpụta na ịtụ nkwụ na mmụọ dị ọnụ ana ọ na-emezi onye kwado ịnụ nwaanyị ọ sị na ya jere gbuo ewu nna ọ tụwa nkwụ na mmụọ ọ wụrọ ka esi eme ọ bụrụ na nwaanyị adịrọ ime sị gbaa nkwụ ya ka esi agba n'omenana be anyị mana ọ bụzịa na ọ dị ime sị tụọ nkwụ na mmụọ enwerọ m ife m ekwu megide ya ka anyị ghara imezi ife dịka ndị na-aghọtarọ omenana anyị ife niine m kọlụ gị maka ịtụ nkwụ na mmụọ na agbamnkwụ wụ dịka omenana ndị abagana si wee dị amarọkwa m ka ogidi si eme nke fa o e, ụmụnna anyị ndị enugwu abịa ebonyi imo amarọ m ka fanwa si emewe na befa ma ọ bụ ọka dị anyị nso kama na m malụ na enwegwodo ife dị iche n'ife nkọwara gị dịka abagana si eme ị ma na ọ wụ obere ife maka na igbo na-asụ n'onu n'onu mana akwaa ụkwara ọ bụrụ ofu ife nji wee kwuo nya kọwara gị ya bụ na o kwesịrị na gị bụ onye ga-ama ka obodo gị si eme ị na-akpọ onwe gị onye igbo ị makwara ka ndị obodo i si na ya wee pụta si eme ị kwesịrị ịma ka ha si anụ nwaanyị ma bido na mbido ruo ebe o jedebe ị kwesịrị ịma usoro akwamozu ndị be unu ị kwesịrị ịma ka esi echi ọzọ ị kwesịrị ife ịma gbasara omenala be unu ọ na-ewute m na ụfọdụ na-ekwu na fa wụ ndị ụka na fa wụ ndị ụka n'ihi ya na ọ dịrọ ọlụ fa gee ntị o nwee ka ọ dị n'ịnọ n'obodo mana ị marọ ka obodo si eme o kwesịrị na ị ga-ama ka obodo gị si eme ma ya bụzi alụ na ịma alụ mana ịma eme ya malụgodo amalụ uru ọ ba hi nne maka na ọ wụ na ịmarọ enwere ike iji maka na ịmarọ dunye gị isi na ube do iyi enwere ike iji maka na ịmarọ napụ oke ruru gị anọrụ ị ya anọ ebe afụ a na-atụ ilu ndị ma ife a na-eme were anya gbaa ogige anara gị oke gị ozugbo ị na-ekporopụ anya enwere ike iji maka na ịmarọ mee gị tụfuo ego na-ekwesịrọ ka ị tụfuo enwere ike iji maka na ịmarọ ịnọrụzịa ebe ụmụnne gị nọ i kwuo okwu fa ewere anya gbaa ogige na-ekwu na isi adọkwa onye mma na nwanne anyị nwoke na arụ adọkwa ya o. arụ adụrọ n'eziokwu maka na ịmarọ ife kwesịrị ka ị marụ nya bụ jee marụ ka obodo gị si eme n'ife ọbụla gbasara obodo gị tupu ị pụtawazịa n'ala igbo niile ka o si eme ife a bụ ife nsị ka m kọwara unu ndị be anyị biko sịtụsara m ozi a ka ọ gbasa ebe niile ọ ga-adịrị unu mma dị ije daalụnụ